Yatulukiranso program ya ndale mmbuyomo pano pa Mzati Television. Musaiwale kuti ndi program imeneyi imene timakubweretserani zina mwa zimene zinachitikapo mmbuyo mzaka za mmbuyo ena mutabadwa, ena musanabadwe, ena munangouzidwa, ena munaziona komanso mwinanso nkuthekanso ena munthawi imeneyo munalipo ndiye timakubweretserani zimenezo zokhuza ndale za m'mbuyomo kuti mudzitha kudziwa kuti kodi kudachitika zotani. Pakadali pano tikadafukulabe nthawi ya Dr Bakili Muluzi kuti kodi mu nthawi ya Dr Bakili Muluzi mudachitika zotani. Ineyo dzina langa ndi Fungai Chiwaya ndipo pa makina, pa camera, tili ndi Joe Somera koma osayiwalanso kuti nthawi zina timakhala ndi mnyamata uja Evans Matola. Tili ndi Historian John Gunde yemwe akhala akutipatsiranso zinthu zochuluka zosiyanasiyana. zokhuza nkhani yokhuza ulamuliro wa Dr Bakili Muluzi. Ndikulandireni mtsogoleri. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo.

koma mmene mwafotokozera mwina nthawi ya dr bakili iya ka f- freedom kakavalidwe kanalipo ndithu Kanabwera. kamene ndi kamene tikukaona mpaka napano kakupitirira Chabwera. ndithu bwana tikupitirira ndi nkhani yokhuza dr bakili muluzi mu programu yathu yotse- yo- yo- imene yapitayi tinakambirana zochuluka koma mwina zinthu zina zimene zinatsala kuti tikambirane zinali zina mwa mavuto ena Yeah. amene ankaoneka mu ulamuliro wa dr bakili muluzi Yes. mwina tisanafike chamkatikati mm. uh, as a historian muta- mu- mutaona ulamuliro wa dr bakili muluzi unali ndi mavuto ngati ati amene anali odziwikiratu
Ah, mavuto analipo ndithu mmene zimakhalira kwina kulikonse kuti every government ikabwera lina limatha kuyamba ndi mavuto kumaliza ndi mavuto omwewo ndi limatha kubwera boma lina kuyamba ndi mavuto kumalizira ndi ubwino kapena yayi kuyamba ndi ubwino kumalizira ndi mavuto ndiye uh, ulamuliro wa dr bakili muluzi uh, mavuto ena anali amene timaona kuti kubomako kayendetsedwe ka boma zimaonetsa kuti anafika pojaira penapa kayendetsedwe ka boma komanso mbali ina ngati anthu society democracy tinayimvetsa udyo ndi ndimaka- ndikukamba za mbali ziwiri kukamba za kuboma kuti zikuonetsa kuti kayendetsedwe ka boma anafika poti a zikukhala ngati ife palibenso amene akhoza kutichotsa mukumbukire mpa- m'mbuyomu ndinafotokozapo ona kuti ankanena kuti kuti ife imene talowa m'bomamu tili pano kukhala mpaka na over 30 years ngati kamuzu adakhala for 30 years ifenso tili muno kukhala mpaka na 30 years nde mukamakhala ndi mawu ngati amenewo nthawi zambiri chimene chimachitika nchoona kuti mmakhala moyo otayirira nde ndi zimene zinkachitika mu nthawi ya ula- wa ulamuliro wa dr bakili muluzi thinking kuti mmene achigwetsa chipani cha malawi congress party mu 1994 ndiye kuti palibenso wina amene akhoza kudzawasuntha koma samadziwa kuti kuti mawa chikhoza kuchitika ndi chotani ndi kwambiri chifukwa cha kukomedwa kamene kuti ku ah, kutayirira zinayamba kubweretsa kunena kuti mavuto amene ndinafotokoza achinyamata amuchipani cha united democratic front amene amamenya anthu osalakwa kumenya anthu amene akuoneka kuti anthu akutsutsana ah, kamene akusi- akusemphana maganizo pa ndale ndiye zimaonetsa kuti amaona kuti awawawa mwina si ndi anthu amene afuna ti- a- a- a- adzituke amaoneka ngati anthu ndi anthu owukira ndi zotsatira zake anyamata aja amagwiritsa ntchito zikwanje zimene ngakhale kumenya ndi zimene zizi pang'ono ndi pang'ono zinayamba kumayipitsa mbiri ya utsogoleri wa dzikolo uh, wa dziko nthawi ya dr bakili muluzi chifukwa mwina kuganiza kwa anthu kumanena kuti mwina ngati achinyamatawa kumakhala ndi mphamvu yotere kumenya anthuko kumamenya masana omwe ndiye kuti zimenezizi akuchita kutumidwa utakhala kuti ndi usiku iyo ndi nkhani ina koma akuchita masana ah, ngakhalenso kubomako sakulankhula kanthu zinkasonyeza ona kuti kuti anthuwa mwina alipo wina wake amene amawatuma koma osadziwa kuti zimene akuchitazo tikupita ku masankho zikuyipitsa mbiri ya utsogoleri wa dr bakili muluzi komanso ndinakambapo mbali yokhudza ngati kachuma kayendetsedwe kachuma zikuona kuti mmene anthu ankayembekezera kuti zipatso zabwino zibwera kuchokera ku privatization privatization sinabweretse ubwino ku dziko lino komano privatization inali njira yabwino eh, kuti mwina inangophonyeka pena pake kapena uh, f- from the word go sitinayiganizire because uh, mmene udf imabwera munafotokoza mpulogalamu yapita ija kuti Yes. malawi inali ndi makampani amene amapanga zinthu paokha Yes. we had pew Yes. imene imapinda magalimoto iyi ndezona eti tinali ndi uh, stage coach Yes. eh, inabwera ku utm kenako mapita kwinako mabasi aboma Inde. pakadali panopa mabasi aja kulibe kulibe ngakhale uli imodzi
tinaona zipo tinaona national bus company si- sikuonekanso imene pakatipa imayendetsedwa under company ya uh, uh, ya muli koma zikuoneka kuti mwina sizikuyenda ngati mmene zimayendera poyamba Chi- chi- chidavuta njani Ah, kuti no by the end of some years pamene zimadzaoneka kuti makampani onse abomaja atha and then malawi ikadalibe pompaja and zinthuzo zimaoneka ngati zin- zikunka zikwera anthu amene amapindulanso anali kagulu kochepa ka anthu ndimakumbukira nthawi imeneyo panali anthu ena omwe tuma- ukamati ukatchula umaona kuti banja ili ndilochita bwino Aha. mu nthawi imeneyo Yes. koma ukaona makhala kuti mwina akutsogolera makampani omwe aja amene anali aboma Aha. panativuta ndi pati pa privatization privatization ndi kwina kulikonse kumene chuma chikuoneka kuti its being dominated by, uh, by the central government mumayenera kuti chuma chisachite kukhala m'manja mwa boma bwanji mulolenso kuti the private sector izikhala ndi mwayi oyendetserawo makampani Okay. nde zimakhala kuti ni mbali imodzi yofuna kukonzera chuma nde mmene inkabwera uh, privatization inali mbali imodzi ya recommendation imene anabweretsa a imf okay imene timatcha kuti structure adjustment program okay nde mu structure adjustment program inali nkhani ina kuti dziko la malawi lipange adopt privatization kuti alole kuti makampani ena amene ali m'manja mwa boma anthu wamba akhale nawo so do, do, do you say kuti it was a suggestion kapena it was uh, a directive from imf it was i should say a suggestion and a directive at the same time Okay. by imf kuti dziko la malawi Eh, ngati likufuna kukonza chuma chake atsatire ndondomeko za structural adjustment program ndi imodzi mwa structural adjustment program ndi privatization iyo kuti makampani ena amene ali m'manja maboma achoke m'manja maboma alole anthu wamba akhale ndi makampani oyendetsa mabasi akhale ndi makampani opanga sopo akhale maga- makampani amene ali okonza magalimoto apite m'manja mwa anthu wamba komano basically zomwe zi- zomwe zimachitika zonena kuti amene amakapezano mwayi ogula nawo makampani amene aja, Amakhala kukoma amakhala kukoma. well connected people politically from there yeah sure that you are very right and zimene zijazo ndi zimene zikuononga dziko lino chifukwa chonena kuti ah, nthawi zambiri eh, timaona ngakhale kuti kukhala auction imene tipereke chitsanzo cha auction kuti pakuchitika auction pena pake pali kagalimoto kena kake kuti mwina kadangoonongeka masipeya awiri Ee atatu musapite kutali Ehe.
mbomamo Ehe. mmadepartment even maofesi a dc Yes. makhala kuti muli magalimoto ena oti angoonongeka kanthu kakang'ono kwambiri or even uh, uh, zinthu zina zake zimene zili mbomamo zangoonongeka kanthu kochepa Pang'ono. kwambiri when it comes to auction mupezano anthu aja atengatenga kale zinthu zija komanso mumva kuti mtengo akagulako mwina 1 million kwacha galimoto yoti poigulapo mwina anaigula over 200 million pakati pa anthu anaona zomwe zinachitika ku one of the uh, co uh, corporations ya, ya mmalawi muno kuti no one of uh, ma directors anagula galimoto pa mtengo wa 1 million imene after kuchotsedwa munthu uja pezana kuti galimoto yokwera kodi wakayibweza ah okay Eh? Ehe. imene ngati simunaigule tizakuuzani kutsogolo iya sinanga ndinu atolankhani ife ndamene timangoona zimene zikuchitika tathokozanso kuti mwatidziwitsa koma en- ehe. ndinena kuti privatization iyo sinapindulirebe dziko lino privatization payokha inali yabwino Mm. ilibenso vuto lina lililonse Okay. koma kuti mmene kunoko privatization tinayendetsera ndiyo panali vuto Okay. chifukwa mmalo monena kuti makampaniwa mmene tikuwagulitsa zinapezeka kuti makampani aja ana- atapita ku private sector sanapitenso patsogolo makampani aja anagwa chifukwa ndinafotokoza sabata yatha kunena kuti zimatheka kuti kampani ya bomayo mmene kampaniyi ili mmanja mwa boma inali ndi anthu ogwira ntchito mwina 500 koma mmene ikuchoka from the uh, public sector to the private sector imapezeka kuti kampani ija ikusunga anthu okwana mwina 100 or 50 meaning to say anthu mwina over 300 to 400 akuchotsedwa ntchito ndiye zimene zijazo zimawonjezera umphawi waukulu m'malawi muno ndipo mwina ndi anthu ochepa okha amene amakwanitsa kuti mwina luso limene ndaliphunzira ku pew kaya luso limene ndaliphunzira ku b&c amatha kulipanga okha mutati mukhale ndi mpata woti mwina mwapita ngati madera ena ngati ku ndirande mudzapeza kuli anthu kumene kujako amapanga makasu ngakhale kuotchera zigayo ena mwa anthu amene akupanga zimene zijazo lerolo ndi anthu amene anali ma victim ah, amene ana- zotsatira zimene zinabwera chifukwa cha privatization munjira ina kuti anthu ena aja anachotsedwa ntchito nde atachotsedwa ntchito anthu aja nanga tipanga zotani ena aja ndi amene kuti mupite mu ndirande mukapeza kuzipangira chigayo chenicheni akuzipangira okha ndiye timanena kuti ngati anthu wamba amene anaphunzira ntchito pa kampani akumatha kupanga chigayo ndi kuchisiyapo apart from mota imene imakankha chigayo koma tikukamba za mm, ah, mchini umene umapanga ufa akuotchera mu ndirandemo kuli bwanji m'malawi muno sitingathe kuganizira kuti khoza kukhala ndi kampani inake yoti ikhoza kumapanga zinthu zina ngati ma gun mati fam munakamba kunena kuti kumalawi kuno kunali pew ma trailer timatirela ta ma truck timawaona aja zimapangidwa ku blantyre amapinda mabasi amapinda basi imene ndithu would imagine basi ija mmene ilili uh, body yake ija amatha kupinda kuno meaning to say zinthu zinali bwino mu nthawi imeneyo koma kuti privatization imene munafunsira ndimaona kuti siinayendetsedwe bwino mmene imayenera kuti ikhalire mwina mmene muna- mbali ina ikhoza kukhala mmene mwafotokozera kuti atha kukhala kuti anthu ena ake amene anagula makampaniwo were those people that were politically connected nde kayendetsedwe ka chinthu kaja kamadzayendetsedwa mwandale mmalo moti kayendetsedwe kofuna kuti kupindulira dziko lino
kupitirira ndi programu yathu nkhani yokhuza mavuto ena amene anadza mu nthawi ya dr bakili muluzi

chinazafumphuka kuchokera ku udf yes ndipo adalimbana kwambiri ndi a bakili muluzi zoona munafufuza kuti chinachitika nchani kuti anthu amenewa asemphane zichewa ya uh, historically mm. chimene chinachitika mu nthawi imeneyo nkuti mmene uh, dr bakili muluzi anali mu second term mm. panali zinthu zingapo zimene zinkachitika chimodzi mwa chinthu chimene chinkachitika chinali nkhani yonena kuti kuyambira eni ake dr bakili muluzi uh, zikuonetsa kuti he was willing kuti matema awiri amene atumikira dziko lino mwina sanatumikire maganizo oti kuonetsa kuti sanatumikire dziko lino mmene iwo amafunira Okay. ndikukhulupirira kuti amaona kuti pali pena pake pamene iwo akuona kuti pakuperewera sanafikepo nde koma popeza constitution yathu ikuwapatsa kuti ndi zaka 10 nde amaona kuti mu zaka 10 zimene ndatumikira dziko lino ah, ntchito imene ndimayenera kuti nditumikire dziko la malawi sindinatumikire mokwanira ndiye kunabwera nkhani ngati zokhudza za third term ndipo third term itagwa ndimene kunadzabwera open term zinthu zonsezi kuti zonse zinagwa chifukwa nkhani imanena kuti third term kunali ngati kunena kuti tiku- ma- ah, malamulo a dziko lino alolenso kuti mtsogoleri wa dziko akhoza kuyimiranso kachitatu Okay. zinthu zimene anthu ambiri sizinawasangalatse m'malawi muno ndipo osawasangalatsa osasanga nkutheka kuti anthu wamba amene tili ngati pa pa- m'munsi umu at the grassroot level nkutheka kuti ena samazimvetsetsa kuti zikuti chani komanso ena zimawasangalatsa potengera ndi kuti akaona dr bakili muluzi amakhala ngati kampulumutsi kena kake kamene kanachotsa amalawi mu ulamuliro wa boma la chipani chimodzi nde anthu ambiri analibe nazo vuto koma vuto limakhudza tsopano uh, the topmost brass akuluakulu ndithu amene nawonso amadziwa kuti alipo ena kuchipani amaona kuti mkuluyu akamamaliza 10 years yake ineyotu malinga ndi mmene ndatumikira dziko lino ngati minister ndatumikira uh, dziko lino ku chipani kapena chipanicho Ngati kapenanso chipanicho. a- a muluzi omwe Mhm. nkutheka kuti inenso ndikhoza kudzatenga udindo umenewu nde mmene imayamba nkhani ya third term anthu ena ake mu chipani cha united democratic front nkhani ija sinawasangalatse ndipo mmene mo- zimayamba zo zamatukutuku zama Ah, third term zama- okay. Ehe. Ah, ndipo mmodzi mwa anthu amenewo anali um, uh, uh, brown mpinganjira Ah, ndi amene anaonetsa kuti by that time anali ngati minister of information Okay. Aha. ndiye pokhala minister of information komanso munthu amene anali wamphamvu mu chipani cha united democratic front nawonso podziona paokha chifukwa sikulakwa kunena kuti ineyo ndikuona kuti ndikhoza kupikisana nawo sikulakwa chifukwa ndi democracy imeneyo kuti mwina koma kuti mwina pamavuta ndi potchingiranapo kunena kuti mmene zikukhaliramu ndikuona kuti bwanji inenso ndiyimenso kachitatu Okay. okay ndiye sitikudziwa kuti mmene amene kuti akanakhala kuti malamulo alola kuti ah, Ayime kachitatu. tisinthe Mm. ayime kachitatu kodi was it automatic kapena inali nkhani ina kuti tikapanganso convention imene imakhalira kuti anthu akasankhe ah, presidential candidate wa united democratic front zimenezo sindingathe kuzinena kuti zinakhala motani koma chimene anthu ena ankadana nacho nchonena kuti dr bakili muluzi mm. asaimenso kachitatu mm -hmm. koma anthu ambiri malawi muno mm. anthu wamba mm. mwachidule kuti anthu wamba mm. ambiri mm -hmm. siwonsenso ambiri mm -hmm. akuoneka kuti zinkawasangalatsa kuti aimenso chifukwa chake pa msonkhano kunkayimbidwa nyimbo aimanso mm -hmm. aimanso agama aimanso things like that zimasonza kuti anthu pansipa mm -hmm. zimawasangalatsa potengera kuti ulamuliro wa dr bakili muluzi bwana panopa atcheya mm. kuti anene kuti ndifuna ndikapangitse msonkhano mm. mukapeza kagulu kena ka anthu amene atcheya sadzayiwala eh, eh.
ndithu chabwino kodi mwina tisanapitirire mm. why is it kuti every african leader mm -hmm. would want to cling to power mm -hmm. ah, kakuti wakhalabe timiyeti tizakatakete ngapo we have put my examples yeah. in africa that yes yeah, yeah, i understand recently ku tanzania Yes.
kunachitika zonena kuti mpakano uh, samia suluhu atenganso mpando ku uganda ah, yoweri museveni mwaona mezi ukhalira atenganso mpando Mhm. Mu- mu president mumakhala chani nkunena kuti office imene ija Mm. eh, ndi pamapeto pa ulemerero umene munthu amakhala nawo pano pa dziko lapansi Ah, okay. ndikakamba za pamapeto pa ulemerero tikutanthauza za zinthu zimene munthu amazipeza mu nthawi yochepa koma zinthuzo zimakhala zonena kuti wazipeza zimene anthu ena agwira ntchito kwa zaka zokwana 20 or 30 or 50 sanazipeza okay nde timaona uh, the glorious part imene imakhalapo mu upresident timaona ndithu kuti ah komatu mkuluyu mmene timayamba Sanali amaoneka kuti, motere eh. koma after some years Eh. uh, some two or three years or four Eh. years even ikamatha term imene mukuona kuti munthu iyayi mwina ife amene zaka zathu zinafika mma 40 tikumaonekanso tikukalamba kwa basi Ehe. pamene somebody who is in his 60s or 70s or 80s Akuonekabe- aonoko mnyamata ndithu meaning to say kuti ofesi ija ndi ofesi ya ulemerero ndiye palibe pano pa dziko lapansi amene munthu safuna ulemerero ndiye ulemerero sungangosiya uh, just like that kuti basi 5 years kapena 10 years basi ndiusiye ngati umayesetsa ndithu kuti ngati pali china chake ndikhoza kupanga kaya ndi mphamvu zanga kaya ndi ndalama kaya ndi ofesi yangayi ndionetsetse kuti pa zinthu zitatu zimenezi mphamvu zanga ofesi yanga ndi ndalama zanga ndigwiritse zimenezi kuti ofesi ndibakhalabe chabwino
sitina sitingakambe za ulamuliro wa bakili osakambapo za the late kalonga stambuli kalonga stambuli komanso we had the, um, you remember uh, fanikiso phiri eh, fanikiso phiri komanso panali kamwana kena ka ku chitawira epifania bonjesi epifania bonjesi zinatani tiyambe kaye pa kalonga stambuli what happened kuti mpaka afike kuna kuti no dying in, in, in, that, in, in that order uh, kalonga stambuli mm. uh, ndi mmodzi mwa anthu amene mpaka na pano mm. ndikukhulupirira kuti dziko la malawi mm. lilibe mayankho enieni okay. kuti kodi what happened mm -hmm. koma zimene zimangokambidwa ndi mphekesera zabe kuti zinatere zinatere zinatere so i'm not here kuti ndifotokoze za mphekeserazo Okay. because it's something that is not even recorded somewhere Mm, okay. koma chimene chikudziwika nchona kuti kalonga stambuli anamwalira mwadzidzidzi eh, pa imfa imene akuti anapatsidwa poison ndiye iwowa timayenera kudziwa kuti kodi anali ndani Okay. iwowa anali munthu amene ankagwira ntchito ku uh, nyumba ya a former president dr bakili muluzi ngati kuti uh, is it oyang'ana chuma mwachidule chiyona kuti oyang'ana chuma cha dr bakili muluzi Okay. nde we don't know kuti chinachitika ndi chotani poti moyo wa munthu umadutsa zambiri zina zabwino zina zoyipa but uh, suddenly we just discovered kuti

What Ya- happened? ya fanikiso phiri eh, ndi anali mmodzi mwa ophunzira a ku university of malawi that is imene nthawi imene tikuti chancellor college koma pano ndi eh, timaiti university of malawi Yes. nde second term ya dr bakili muluzi bwana kunkachitika zinthu zambiri Okay. kunali gulu lambiri la anthu limene linada kukhosi ndi ulamuliro wa dr bakili muluzi pa zifukwa zina zimene tazifotokozazo nde kunkachitika tsopano ma demonstrations okay nde nthawi zambiri ku chancellor college kuja komanso ma university ena kukhala kuti kwayamba kuchitika tima demonstrations ana asukulu ayamba kumagenda kumatani nthawi zambiri kumakonda kupita apolisi ndipo ku chancellor college sikunakhale koyamba zina zoti zakhala zikuchitikapo even ngakhale mu nthawi ya dr uh, uh, malemu bingu wa mutharika zinachitikanso mpaka chancellor college anaitseka for 8 years i mean 8 months now nkhani ya fanikiso phiri inali yonena kuti apolisi atatumidwa kuti akabalalitse ana asukulu waja amene amapanga zionetsero ku ku chancellor campus college kwawo. kuja Okay, chabu- mu second term ya dr bakili muluzi and it was something which is eh, eh, it, it had a mixed reaction Okay. chifukwa nthawi zambiri mdziko mukamachitika ma demonstrations eh, anthu akhoza kuyamba ma demonstrations even pakhomo wina ake palibe nsima nde wina akangoyamba mademo muona khomo linalo khomo linalo anthu muona linayamba ndi munthu mmodzi kanapeza kuti the whole community Ndi- Ndiye yako, pama- yako. yako ndiye kuti pamakhala kuti there is something wrong with the government nde izi ndikuzikamba even mu nthawi ya dr bakili muluzi chifukwa cha mmene boma linkayendetsera makamaka mu second term zimene zimapangitsa kuti ngakhale ana asukulu azipanga tima demonstrations zimene ndi nkhani ya pefani yabo- i mean ya uh, fanikiso phiri inali yonena kuti apolisi atapatsidwa la order yoti akabalalitse ana asukulu mmodzi mwa ana asukulu amene anaomberedwa anali fa fanikiso phiri It was a live bullet. it was a live bullet
Was it necessary? we don't know koma ripoti imene inatuka kuchoka ku polisi ndi yonena kuti zinangochitika mwangozi Mwangozi. mwangozi Koma these people are trained, well trained. Ku- ku- Kuchita calm situation. yes Nima- ndi- mwina munzeru zanga zochepa zomwezi ehe pamayamba nkuombera kaye mmwamba mmwamba aha ku- kuopseza kuti kuti ngati anthu azibwerabe the second option imakhala a rubber bullet yes And- Or mategas a- kumene. or tegas. Mhm. akona kuti zafika povuta kuti chiopsezo chikuoneka ngati chilipobe kumbali yawo Yes. they can at least go for a live bullet koma tikafika pa live bullet pamakhala ponena kuti pamenepo ponde kuti pache ndipo Zavuta. ndafunsa kuti was it Komanso, necessary mwina uh, live bullet eh, we just use them for mwina wounding them Yes. kapena kuombera mwendo Yes. kuti tikatchola mwendo mmodzi ndikukhulupirira kuti ena aja abalalika koma mmene mwafotokozera sitidziwa kuti kodi uh, nkhani zokhudza uh, kagwiridwe ntchito ka polisi kamakhala kotani sitingathe kufotokoza chifukwa choti ine sindinakhalepo wa polisi Yes. koma chimene chikudziwika nchonena kuti zinachitika mawu amene agwiritsidwa ntchito ndoti zinachitika mwa ngozi Okay. nde mwina poti ngozi ikafuna kuchitika sionanso kuti ntchito umayidziwa motani ngozi imatha kungochitika basi nde mwina kuyankha tikhoza kunena kuti zinachitika ndithu mwa ngozi podziwa kuti ngozi mwina sitidziwa kuti akhoza kukhala mlandu odziwa kapena osadziwa Ndithu. komano zinapanga affect bwanji mu ulamuliro wa wa, wa chair zimenezizi bwana ndi zimodzi mwa zinthu zimene zinapitiliza kumaononga mbiri ya ulamuliro wa dr bakili muluzi acheya chifukwa ndanena kale kuti ndimapereka chitsanzo chonena kuti chimene chinkapangitsa kuti ana asukulu adzipanga zionetsero zoterezichi sikuti kunali kukhumudwa kokha ndi mmene kusukulu kwao kumakhalira pa zifukwa zina koma kwina kunalinso kuonanso ndi mmene uh, political atmosphere yakumalawi kuno imayendera chifukwa mavuto ena amene timakumana nawo pompano akukwera mtengo kwa zinthu mu nthawi imeneyo anali akuchitika kukwera mtengo kwa zinthu komanso mavuto okhudza njala chifukwa mu ulamuliro wa dr bakili muluzi njala inafika nso pena pake makamaka uh, mu second term that is starting from ma- ma 1990 eh, 99 99 2000 moti mmene ah, bingu amalowa anapeza mdziko muli njala ya dzaoneni nde zonsezi ndalama ikusowa umbava wafika pena pake zikuonetsanso kuti anzathu achitetezo akulephera kugwira ntchito yawo pofuna kugwira anthu amene akuvutitsa akusowetsa mtendere mdziko lino zonse zija ndi zimene zimaonetsa kuti zikuyipitsa mbiri ya dr bakili muluzi kumati mwina kapena akulekerera zinthu zonsezi ndithu bwana Chabwino, tikunena kuti chabwino fanikiso phiri was something to do with ma demonstrations Aha. uh, ku, ku, ku, ku, ku ma universities komano for a little, a little kid about 10 to 13 years 10 to 13 years Epiphania Bonjesi. Bonjesi. what Yes. happened it was uh, almost the, ve- the very same scenario uh, yonena kuti chifukwa cha mmene ndale zimayendera Mm. nthawi imeneyo Mm. nkuti mdziko muno Mm. anthu atatopa ndi chipani cha united democratic front Mm. ndiye amafuna kunena kuti bwanji titasintha kautsogoleri mu njira ina Mm. and nthawi imeneyo nkuti uh, malemu a gwanda chakuamba Mm. pali chipani chimene amati atapanga chipani chawo cha republican komanso kutabwera nkhani yokhudza mgwirizano coalition Coalition, yes. okay na mu mgwirizano coalition munali chipani cha republican ndi zipani zina zimene anaona kuti "Ah, bwanji ifeyo masankho amene akubwerawa tikhale pamodzi masankho ake a 2004 bwanji tikhale pamodzi tigwire ntchito limodzi cholinga kuti tigwetse boma lilipoli Ndiye anthu ambiri chifukwa chotopa ndi mmene ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi umakhalira zina tazifotokoza kale mm -hmm. ndiye support yawo maso awo tsopano anthu mm -hmm. anali kwa mgwirizano coalition mm -hmm. kapena Malawi Congress Party mm -hmm. ndiye kumachitika ziwawa za ndale chifukwa kuti timakhala kuti tikuyang'anizana ndi chani mm -hmm. masankho mm -hmm. nthawi zonse mukakhala kuti mukuyang'anizana ndi masankho mm -hmm. tiziwawa kwina kulikonse ngakhale ku America kumene mm -hmm. sikumalephera ndithu mm -hmm.

kumachitika ziwawa ndithu kungoti ku africa kuno ziwawa zake zimakhala zoti tsopano tafika nazo podabwitsa kuti koma uwu tachotsa mchifukwa chani tachotsa umunthu ah, ndikufika size yochotsa moyo wa munthu wina wake chifukwa choti munthuyo sakusapota sakusapota candidate wathu nde zinkachitika mu nthawi imeneyi kuti anthu ambiri eh, mgwirizano coalition itakhala ngati yagwedeza kumachitika misonkhano eh, kumachitika zambiri ndithu chifukwa ine ndikhoza kupatsani chitsanzo kucha

ndithu tidabalalitsidwa ife ndi utsi wa teargas Okay. wochokera kwa apolisi Okay. chifukwa chonena kuti chipani cha national democratic, democratic alliance chimachititsa msonkhano pa panali pa 15 uh, pa 15 uh, january ndikukumbukira ndithu ndiye chifukwa kuti kuti kaya sadakapemphe chilolezo kaya zidatani ndiye a city assembly anakaniza ndiye atakaniza iwo anapita ku court court ndimene apatsa chilolezo kuti pangani msonkhano i can easily remember that Okay. kuti uh, zitachitika zimenezo nga- iwo pomapangitsa msonkhano a brown mpinganjira zinali nkhani yonena kuti tikupanga msonkhano chifukwa chonena kuti khoti latipatsa chilolezo eh mmenemo nkuti city assembly itakaniza ndiye chifukwa choti a mpinganjira amaona kuti ndikachiopsezo sinanga ndi munthu kuti wachoka ku united democratic front wabweretsa ka threat kena kake ku chipani zimene zimene zinapangitsano kuti tsopano abalalitse ife tidabwira nawo utsi umenewo I can- Muna- munayamba kubwira ku primary nawo kubwira utsi ku primary school i remember that was in 2001 chabwino Eh, mutilole kuti timalizire pamenepa for today ehe. koma mwina ti- tisungira mkute pang'ono Ehe. mkute umenewo ndi wonena kuti you have mentioned the introduction of gwanda chakuamba gwanda chakuamba yes into politics Yes, bwana. mu nthawi imene iyi ya dr bakili ya dr Muluzi. bakili muluzi and panafika pena pake ponena kuti chisankho chitachitika ehe he was uh, appointed as the second vice president Eh, zoona. Ndikumbukira.
inde so we'll talk about that if not me ndekuti uh, evans matola muzakumba pamenepo kuti Aha. kodi zidaatani Ehe. chifukwa tikamatuluka kuti tikuchoka kwa dr bakili muluzi tisasiyire anthu mkute Ehe. kuti kodi zinakhala bwanji Eh, zoona. ndathokoza kwambiri kuti munali pamenepo ineyo dzina langa fungayi chiwaya programu yake ya ndale mbuyo lero timayang'ana kwambiri zokhuza ena mwa mavuto amene analipo mu nthawi ya dr bakili muluzi ndithokoze kwambiri uh, john gunde the historian yemwe akutithandizira kufukulako zina zokhuza nthawi ya uh, ulamuliro wa dr bakili muluzi komanso tithokoze kwambiri joe somera pa kamera yemwe akutipatsira zithunzi zokongola chonchi komanso tinene pano in a very special way tikumathokoza the feedback imene mukumatipatsa each and every program mukaonera mukumatipatsa program pena mukumanena zoti ayi pamene pakuti patsalira chakuti patsalira chakuti ife we value uh, those comments and uh, tinene pano kuti zina mwa zimene mwatiuza kuti titero ti- tichita moteromo kuti zinthu zitheke tathokoza kwambiri ine dzina langa fungayi chiwaya tionananso mu mapulogalamu otsatira agogo wanga ine